Moni kulikonse kumene mukutiona kapena kutimva. Dzina langa ndi Emmanuel Twala. Ku pulogalamu ina ya Tikambe kuno ku mbc, timakambirana pano nkhani zimene zikutikhudza m'dziko muno, nkhani zosiyanasiyana, matopiki osiyanasiyana. Timabweretsa muno alendo muno mu situdiyo amene amakhala akutikambira nkhani ngati zimenezo, ah, zimene timafuna kuti iwo atsirirapo mulomo pa nkhani ngati zimenezo, apangepo ndemanga. Timabweretsa muno mu situdiyo tikambe nkhani ngati zimenezo. Tsono lero pulogalamu yathu ya lero ya Tikambe kapena kuti Speak Out tikufuna tiunike kwambiri nkhani ya zogulagula uh, pa chingerezi amati procurement and supply uh, mchingerezi chimakhala choncho uh, mchichewa mwake ndiyesa za zogulagula komanso mwina zoperekeraperekera uh, akuti mbomamo makamaka mu uh, public sector ndalama zambiri uh, zimene zimagwiritsidwa ntchito pa budget ya chaka chimene boma limakhala likugwiritsa ntchito munjira zosiyanasiyana mwina kuposa theka kapena kuti mwina 75% limapita kwambiri ku nkhani ya zogulagula. Contractor afuna amange bridge ampatsa makobidi, mwina afuna amange nsewu kupita makobidi, kaya mwina akufuna amange makalasi kumene, ma block a sukulu amapita makobidi ndithu, mwina service kumene afuna apange ifmis makobidi amene apite kumene kuti akagwiritse ntchito amakhala kuti ali pansi pa procurement. Komanso kumakhalanso nkhani yopanga disposal kapena kuti yogulitsa katunduyo kapena yotaya katunduyo. Kodi zimayenda bwanji nkhani ngati zimenezi? Tsono muno mu studio ndili ndi akadaulo amene tikambe nkhani zimenezi amene atiunikire kuti kodi tikamati procurement and supply m'bomamu imayenda bwanji komanso si m'boma mokhanso ngakhalenso ngakhale makampani amene si aboma, private sector. nakonso kulinso zimene zimakhala zikuwakhudza anthu amenewa. Muno mu studio ndili ndi uh, mayi Alinafe Malisawa, iwowa ndi president wa uh, bungwe lija la MIPS uh, mdziko muno timati uh, Malawi Institute Procurement and supply and supply uh, ndakulandirani mayi ma, ma, Malisawa program yathu ya lero ya tikambe zikomo kwambiri komanso ndili ndi Dr.
Feston Kaupa iwowa ndi mkulu wa bungwe limeneli la MIPS limene limayang'anira onse amene amakhudzana ndi nkhani ngati zimenezi, procurement komanso supply. Bambo Dr Feston Kaupa ndakulandirani. Zikomo kwambiri Emmanuel. Komanso ndili ndi Mr Dave Ng'onamo, iwowa ndi board chair, wapampando, wa bungwe la mips, ndi akatswiri okhaokha amene aunike nkhani zimenezi lero. Ndakulandirani Mr Ng'onamo. Program yathu yalero ya Tikambe. Zikomo kwambiri Emmanuel. Ndiyambe ndi mi- Dr. Kaupa. Uh, tikamati uh, MIPS kapena bungwe lanu la Malawi Institute of Pub, uh, Procurement. Aaa iyi ndi act parliament idachita kambirana kuti tikhazikitse bungwe lotchedwa MIPS. Chida- Chidachitika nchani komanso ndi chani kwenikweni MIPS? Uh, zikomo kwambiri emmanuel um, chifukwa cha funso limenelo Malawi Institute of Procurement and Supply monga dzina likunenera ndi bungwe limene lilipo kufuna kuyang'anira anthu amene amagwira ntchito zogula komanso kutumiza katundu osati katundu yekha komanso monga makambira ngati ma service uh, ngakhalenso ntchito uh, ngati civil works so anthu amene amakhala akugwi- akugula procurement of goods works and services ndi anthu amene bungwe la Malawi Institute of Procurement and Supply likukhalira kuti liaone kuti kodi anthu amenewa akugwira ntchito bwanji. Timagwira ntchito kwambiri molumikizana ndi anzathu a ku Public Procurement and Disposal of Assets Authority chifukwa iwo aja ndi amene amakhala akuunikira malamulo amene anthu amenewa amayenera kuwasatira. Mumasiyana bwanji pakati pa amene aja amati PPDA Yes.
ndi inuyo a MIPS? So ifeyo a MIPS timayang'anira kwambiri anthu makamaka anthu ake akhale kuti ndi ma members athu sikuti aliyense chifukwa sikuti aliyense amene akupanga procurement kapena supply management ndi member wa MIPS nde ife tima ti- ndi bungwe limene limayendetsedwa ndi aini ake ma members Yeah. amene anachiona kuti nchabwino kuti akhale ma member ubwino okhala member wa MIPS nkuti umadziwikira munthu kuti ndekuti munthuyi ndiokhazikika ndithu pa ntchito yake chifukwa ife pamene munthu sakugwira bwino ntchito yakeyi timabwera nkumuthandizira kuti ntchito yake ikhale yopepuka, yokoma kwa anthu olemba ntchito. Ndekuti udindo wathunso ndiowonesesa kuti anthu amene akulemba ntchito anthu a Procurement and Supply akulemba anthu ntchito oyenerera. Nde udindo wathu umenewo. So timasiyana ndi a PPDA chifukwa a PPDA kwa iwo nkuonano kuti mabungwe aboma, si aboma, makamaka PPDA, Public Procurement and and Disposal of Assets Authority, amayang'ana kagulidwe ka katundu m'boma. Nde iwo aja amayang'ana kwambiri za m'boma. Okay. Pomwe ifeyo ngati MIPS Right, timayang'ana yes. wina aliyense. Or ngakhale kuti ali ku private sector. Aha, private sector, public sector, NGO sector, aliyense amene akupanga za procurement. akuyenera ndithu kuti akhale oti ndi member wathu ndipo panopa chifukwa cha lamulo limene mwalitchula lija la 2016 limene boma linapanga, parliament inachita pass 2016, ndi lamulo limene likutipatsa mphamvu kuti munthu wina aliyense asagwire ntchito yokhudzana ndi public, I mean yokhudzana ndi procurement and supply, private sector, public sector, NGO sector, without getting registered ndi the Malawi Institute of Procurement and Supply. Munthu amene akugwira ntchito. ya procurement and supply management without getting registered by MIPS they are doing that job illegally and there are penalties that are stipulated in that act ya 2016 kuti amayenera kulipira komanso ma employers amene akulemba ntchito anthu amene sali registered by the Malawi Institute of Procurement and Supply be it in the public sector private sector NGO sector akamalemba ntchito anthu akuti sali registered akupalamulanso mlandu Ah, mudzugulira malo Dr. Fesman. Apoche. Simudzugulira malo mero kutenga ti malamulo lina kuti wina wake basi tinkole kuti mwana wana amene mwaphunzitsa pa Poly, mwamphunzitsa kuja nakapita ku sukulu. Simukukhanga kuti mungodzikondera nokha. Ah, Mr. Ng'onamo. Ah, ayi ah, tisanene kuti tikufuna kuti tidzigulire malo koma tikufuna titsate malamulo monga amene alili Ndikukhulupirira kuti panali cholinga chimene a, a, a, a, atsogoleri a dziko lino, ma members of parliament, aphungu a ku Nyumba ya Malamulo, mmene ankadutsitsa lamulo limeneli, anali ataonapo kuti zinthu zina zake zimayenda mopanda ndondomeko. Nchifukwa chake mwina adaona kuti koma nkofunika kunena kuti pakhale ndithu ndondomeko yokhazikika kuti kodi munthu amene akugwira ntchito ya procurement, munthu amene akugwira ntchito ya kugula katundu m'dziko muno, akhale otani chifukwa zinthu zina tikaona ndi, ndi, ndi, ndi ntchito yokhazikika ndithu sizongotengana kungoti "Oh, awa nda, nda bwenzi wanga awa ndi anansi wanga awa ndi andani wanga nde akagwire ntchito yogula katundu kuti mwina zina ndi zina zimene ine ndikufuna zindiyendere pa, pa, pa bungwe pano ayi ndikukhulupirira kuti ndithu aphungu a nyumba ya malamulo adaona kuti zinthu zina zikumachitika koma sizikutsata ndondomeko Nchifukwa anaganiza ndithu kuti koma tiike ndondomeko iyi yonena kuti munthu amene adzigula katundu pakhale ndithu lamulo akhale membala wa bungwe ili lotchedwa Malawi Institute of Procurement and Supply chifukwa chonena kuti anthu amenewo timawaika ndithu amasaina chimene tinganene kuti code of ethics. Kodi munthu amene ali member wa Malawi Institute of Procurement and Supply akuyenera kuchita ziti? Nchifukwa chake mwina pakumapezeka zoti pakumachitika ukathyali, ukamberembere, utambwali wina wa pa kaguliro ka katundu chifukwa choti makampani ambiri a m'dziko muno akumalemba anthu oti mwina si mamembala athu. Ndiye zikachitika pakumakhalanso povuta kuti kodi bungwe la Malawi Institute of Procurement mukupanga chani? Koma ife sitingakagwire anthu onena kuti sali mamembala athu chifukwa timayenda, pachizungu tikhoza kuti tili mandated ndi the Act of Parliament, the law which is there. eh.
Mayi Malisawa tikukamba za anthu amene anakamba Mr Ng'onamo kuti ma members ena amapezeka kuti anati ambiri amakhala kuti- akuti iwowo magazi mwawo amakhala kuti mwina simamembala a MIPS amachita zawo za psali kumachosapo koma o, mwina ndi ndi umboni wa tsiku lina koma tikambe kuti nkhani ya mu procurement ikumavutatu kwambiri munakamba muja kuti almost 75 percent ya procurement ya mbomamu ndi ya ndalama za bomamu za budget zimakhala nkhani yogulagulayi chikuchitika pakuvuta mpati kuti tidzikhala ndi ma scandals kapena kuti nkhani zovuta zokhazokha za procurement. Zikomo kwambiri. Um, procurement tiyambire kuti pa- pamene pamavuta kwambiri ndiyambira kufotokoza kuti procurement ndi process. Process ikutanthauza kuti ili ndi ma stage ambirimbiri. Yeah. Pa stage ina iliyonse pali aliyense ali ndi risk yoti atha kupanga china chake koma pamene pamavuta ndipoti tikamva nkhani za procurement timamuyang'ana wa procurement pamene kuti procurement kuti katundu afike poti wagulidwa eti mwachitsanzo mboma pamakhala kuti pali ndondomeko pali ma process ndithu kumayambira wina a- apemphe ndikufuna chakuti amene uja afu- achifotokoze bwino kwambiri kuti chikamayenda aliyense akachipanga and mongokutsimikizirani procurement ndi field yokhayo imene ili ndi makomiti zimenezo zikuonetsa Makomiti- kufunika makomiti kwa- acha? makomiti for example uyuyu akakhala kuti walemba chimene akufuna chija wina ku, amati controlling officer akuyenera kupanga approve chimene chija chisanapangidwe approve kulinso internal procurement committee internal procurement and disposal committee pena paliponse pamene pali kadukidwa ka ndalama ka m'boma kaya ku private sector Kwa IPDC ja ndimene amapanga chiganizo kuti tigule katundu uku tipite uku a procurement aja ntchito yawo ndikungopanga facilitate iwo aja monga akadaulo adzipereka uphungu kuti kodi njira yabwino yogulira ndi chani molingana ndi Act tanena ija ya PPDA komano tikamayiona procurement ngati stage imodzi yongotere mpamene ndimaona ngati kuti timakhala ngati sitikumvetsetsana bwinobwino nde mongokuyankhani mavuto amakhala pa pa ma stage onsewa yeah. china chilichonse chitha kuchitika yeah, yeah. tsono ena akudandaula kuti kutheka kuti nanga sipamakhala pa kampani paja mm. uh, ndiyesa pamakhala munthu mmodzi wa procurement mm. ndiye kuti athamange ma department 5 6 mm. awafuna zochitika awafuna anthu ambangozoti akangotengani ma quotations mundibweretsera mm. zimenezo ndi Mu procurement kapena muzochitika zanu zogulagulazi zimayenda bwanji?
Okay, chabwino tathokoza. So apapo mwachita mwanena bwino kwambiri. Uh, tingoperekerapo history pang'ono. Procurement inakhala ngati field yoti inayambika ndi stores isanafike ku procurement. Kogula kwenikweniko ndi zaka zizi pamene yadziwikano kuti koma ntchito iyi ndi ya serious kwambiri. Yeah. And ifeyo ngati MIPS takhala tikuyesera mmundu umu kukambirana ndi boma kuti procurement asamayisiye ndi munthu mmodzi pa office paja ndi risk yayikulu mmene mwanenera alibe nthawi atuma munthu pamene chinthuchi chikuyenera kupangidwa bwino chifukwa chokuti akuona a Malawi 18 million mmbuyo mwake chifukwa ndalama tikunenayi ndi, ndi, ndi ya boma ndithu kaya ukupanga spend 1 million kaya ndi 1 kwacha koma kuyenera kuyi- ku- kupereka uphungu uja woti pakagulidwa chinthu anthu aja akhale convinced kuti you had the public at heart now that, that pressure Am, ndi, ndi yoyipa kwambiri kwa munthu amene a- akugwira ntchito ya procurement uja ndi amakhala pa risk kwambiri chifukwa chokuti yemweyo ndi amene ap- ap- apange chilichonse akapereke uphungu ndi mmene ndakuuzirani pali komiti ayipatse advice komiti kuli controlling officer kumene kujanso akudalira iyeyo nde ifeyo ngati mips and tayesetsa kuyambira zaka za mbuyomu tikufuna kuti procurement ionedwe ngati mmene ali- ili ntchito ina iliyonse pa office munditsimikiza inu human resource pamakhala munthu wamkulu wa human resource chifukwa chokuti responsibility ndi yaikulu akulemba anthu ntchito ndi ntchito ya serious procurement ukupanga ma contract ndi dziko lonse I, I think i I cannot stress more the importance and the need to have anthu oyenerera mmene tanenera muja oti ali registered ndi mips ali ndi ma qualifications oyenera I- if you go around a research will tell you kuti Procurement ikugwidwa ndi anthu osiyanasiyana. Field ina iliyonse uyo akugwira procurement. Ena sakupanga upgrade nkomwe, ena ali pompo. So zimenezozo timo- tikuona kuti ndi zimene zikupanga affectinso the profession itself. Mufuna muonjeze Doctor Kaupa. Eh, kamena koma ndimafuna ndi- kuonjeza. ndionjezere pamenepo Yes. onena kuti nkhani ya procurement a Thuwala muli apa tiitenge ndi nkhani ya serious kwambiri Okay. Userious wake uli ponena kuti nkhani imeneyi ya procurement ndi nkhani yokhudza ndithu governance ya organisation. Kodi ndondomeko za kayendetsedwe ka bungwe zuyenda motani mdziko muno? Ineyo ndikakhala anthu akamandifunsa za procurement, oh kukuchitika ma scandal, ma chani, ma chani. A Thuwala ndikuuzeni monenetsa pano kunena kuti nkhani, ma scandal ambiri amene tikuwamva ku Malawi kuno, mukafufuza bwinobwino kuti gwero lake ndi chani, mudzaona kuti ndi nkhani ya governance. ndi nkhani ya governance chifukwa munthu wa procurement mmene zimayendera pa kampani amachita report kwa munthu wina wamkulu ndiye leadership ya pa organization paja ikakhala zoti njofooka zochitika njokonda mwina tina ntina A- am- a Thuwala muli apa ndikuwuzani zi- izizi zomanena kuti ndi scandal ya procurement ndi scandal ya chani mwachitsanzo ku Malawi kuno kwachitika ma scandal ambirimbiri okay koma mutafufuza bwinobwino mukaone kuti kodi anthu amene amangidwa nkhani yonena kuti uyu anali procurement officer anali procurement officer nkhani idamukhudza kwatunthu Mu- muchite reflect inuyo ma scandal amene achitika osachedwa muone kuti ndi wa procurement anthu amene akukhudzidwa ndi ma scandal amenewa
nanga si nde kuti iyeyo amadziwa kupinda bwino mi- ma- mapepalawo kuti as- nkhani isampeze yet because mr kaupa doctor kaupa tithandizeni Ah, ah, ndi- ndi- ndilowe pamenepo wa procurement nthawi zambiri pa office amakhala wang'ono kwambiri ya kuti iye uja apite for example kwa director akampange convince kuti chichitere pamenepopo ndi pamene akunena a Ng'onamopo poti pamakhala kuti Pali anthu enaake behind ku procurement kuja amene saonekera koma chifukwa choti scandal ija mumaitcha kuti mu- muona pa news procurement scandal ati chakuti anthu amayang'ana kuti iyo ya procurement Mfumu onjezerani sanapita nkhaniyo e nikuonjezera kuti eh, ndi nkhani imweja imene takamba kuti kwambiri olemba ntchito tikufuna tiwapemphe kuti asayione procurement ngati ka section kenakake mm. chifukwa maofesi ambiri aboma ngakhale si aboma makamakanso ngakhale private sector mm. procurement imangokhala ngati kenakake koti anthu a administration akhoza kumapanga mm. koma siza administration ndi procurement basi tipereke zisanzo mu public sector ma council kuti mupite ma council anthu amene akuchita manage procurement it's very heartbreaking and therefore tikamamva zambiri zoti procurement ma council misprocurement ma council Atho- anthu amene yeah. akugwira ntchito ya procurement Yeah. si anthu amene akuyenera kuti azigwira ntchito ya procurement reason the employers are not paying attention to capacitate the procurement units with proper people and mana- monga mmene nakambira koyambirira kuja kuti ntchito iyi tikugwira mogwirizana kwambiri ndi aku PPDA. Aku PPDA ali ndi udindo wowonesesa kuti ma organizations akusatira malamulo oyenerera a procurement. Komanso ma organizationswo ali ndi anthu oyenereranso kuti ayigwire ntchitoyi. Amvesese malamulo a procurement ndi kuwatsatira. Nde pamene tikugwira ntchito ndi aku PPDA, ifeyono pano ntchito yathu nkuwonesesa kuti anthu amene akuyikidwa mmaudindo amene aja a procurement, mma organization a boma ngakhale si aboma, ali ndi zowayenereza. maphunziro awo ndi okwanira experience yawo ndi yokwanira komabe ngakhale umunthu wawo magwiridwe awo a ntchito ethics and conduct Yeah. ndi zoyenerera that's why we are saying kuti as malawi institute of procurement and supply we are there to promote professionalism in procurement and supply kuti anthu amene akugwira ntchitowa ndi anthu oyenerera unfortunately as we said uh, we have as we speak now we have about 900 thereabout members When you go around and check people that are doing procurement, there are mm. plenty and mm. many. Mm. Meaning that most of the people that are doing procurement are outside our realm of mandate. Eh, chabwino, tikhazikike ku nkhani yathu ya anthu anu amene ali mu procurement. Board chair, uh, Mr. Ng'onamo, kukumaveka tinkhani tina munditi pepani ndingoyankhula zimene ndimava ndimava akuti kuli nkhani ya, ya Mutiunikire pano m'programu yathu tipezeko mwayi. Nkhani ya 10 percent, ma officers anu kuti apange award contract kapena, nanga si mumakhala mwati ma ma ma bidder ma ma amapanga bidding process eti, ndiye kuti anthu aja apeze kuti ineyo ndikapange supply toner ku kampani yakuti yakuti. Masapulaya akudandaula kunena kuti nthawi zambiri ma officers amene akumafuna kuti aperekerewo amapempha kangachepe. Kodi nzoona? Komanso ngati nkhani zikutuluka zimenezi, ngati ku board mukuthandiza bwanji kuti anakamba Dr Kaupa kuti mukuonetsetsa kuti pakhale ethics, professionalism ndi zina zotero. nkhani ya tene peresenti nkhani ya kanganyase ikusokoneza bwanji nkhani ya procurement okay Ah, nkhani imeneyi ah, mwina Kapena ikiona? ayi mwina ndipatsire kaye a president chifukwa nkhani ikukambidwa apa nja mamembala athu okay ndi chabwino a- a president ndi amene amayankhulira zokhudzana mamembala Nde nda nde ndawasiira nkhani a president. tikupezani kwa inu mayi malisawa Ayi. ayambe ayankhulapo Mukuti iwo bwanji? okay nkhani ya 10 percent um, emmanuel uyu apa Yeah. sitingayitsutse kuti ndiyo- ndiyabodza kapena ndiyowona kuti 10 percent ndi benchmark iyi kapena imapyolera 20 sindidziwa kuti anayipanga seti ndani
koma ana- ena amatha kupanga demand 20 percent Ah, sitinganeneretu Okay, sure.
ena mwina 50 sitinganeneretu okay komano Yeah. ah, mmene ndakuuzira muja eti kuti ife- ifeyo ngati a mipsi nchifukwa kuti tikupanga encourage anthu kuti azipanga employ anthu amene ali members a mipsi Uh, ma supplier adi amadandaula koma penanso dziko lomwe tikukhalali yeah. ine I've practiced procurement pena imachoka ku ma supplier kumapita uko okay. eti tili mu nthawi yoti ukakhala wa procurement pena umachita kusowa mtendere chifukwa chokuti ngati uli munthu ndekuti uli ndi azibale uli ndi akutchalichi uli ndi ndani uli ndi dziko lonse likuyang'anira iwe amati actually amati opereka ma order field yathu anthu sayipeza amati mutigayire ma order Yeah. eti nde nde ifeyo ngati ngati ngati a mipsi zimene tikupangapo pa nkhani imeneyi ndi ponena kuti tili ndi njira zambirimbiri zoti anthu azipanga ripoti anthu tili mu act mwathu it is clear if you've seen someone who is misbehaving you can report them to mips but that is a condition where we say they should be registered with mips because you do not regulate that which you don't know uh, like dr kaupa had said pali anthu ambirimbiri akupanga practice procurement and pena amene amayipitsa dzina ndi amenewo nde ife tili kuno ngati mips koma sitikudziwa kenaka iwo akapempha 10 percent Komanso ma 10% aja sikuti amangokhala a procurement okhaokha amene amakapempha, pena pamakhala wina wachoka ku division ina, wa ku accounts, kulinso payment, nkhani ina imene imakhalapo ndi payment, pamatha kumalankhulana wa procurement ndi wa, ndi wa, ndi wa accounts, wa accounts nso mwina anapitanso konko, eti chifukwa chokuti, nchifukwa chake ndinakuuzani kuti iyi ndi process. And tikakhazikika kwambiri kumangopanga target wa procurement titha kupanga miss target ngati dziko. So ifeyo kwambiri ngati MIPS timayembekezera kuti ngati ali membala wathu, ngati ali ang'onamu awo ndi amembala athu, apange report. Ifeyo ngati MIPS ndi ndondomeko. apange report ngati amene afuna apatsidweyo ayi at, ngati Tip-offs Anonymous for example yes, yes, yes. you don't need to say uh, kuti ndiwe wakuti wakuti mm. nanga si it's also a oh, supplier yo supplier yo anene kuti ine akundipempha 10% yes akundiopseza kuno akundipempha 10% ma alandira supplier akanena zimenezo no anthu ma supplier panopa akuyenera kudziwa kuti dzikoli linasintha tinene chilungamo mm. business azipanga aziwina business chifukwa chokuti akuyenera kuwina Zomaona ngati kuti awina business chifukwa chokuti amadziwa munthu akuyenera kuzisiya. Ngati supplier ali ndi ufulu atha kunena. Ifeyo tikadziwa kuti ndi membala wathu timapanga institute an investigation, tili ndi ma tili ndi disciplinary committee, kuwagama discipline measures, we can disqualify the member, we can revoke the licence. but i think the thing is as a country mwina anthu amangokhala silent zimangothera konko ah, anandiuza kuti 10 percent anandiuza kuti 10 percent ndiyeno munthu uja wangokhala okay. komanso pena mmene ndakuuzira zimachoka uku kumapita uku komanso ndi process pali anthu ambirimbiri ena kuti sudziwa kuti kodi nde ndi ndani even ma organizations that's why akumapanga encourage kuti anthu azipanga report koma ife as far as pro- m- mips is concerned we expect people to report how our members are behaving because we are supposed to monitor their conduct Yeah. kuti are they professional ndi anthu a integrity mmene ndakuuzani muja ndalama ndi zambiri zimene zimalowa ku procurement we can't afford kuti tizingokhala ma mistake kapena uyu wakatenga ndalama uku akatenga ndalama uku and ngati mips i think tikuyambapo kupanga evoke section 13 imene imanena kuti anthu asapangenso practice ngati asali registered so we are coming with that no one should be surprised because we expect people that are practicing procurement to be registered with MIPS for us to properly regulate them. nkhani mwaimva Eh, tangonanga eh, panopano ndiye ndikhoza kuyankhula ife awo amayank- amayankhulira mamembala Yeah. Eh, ndiye ineyo ndiyankhuleno kumbali ya total leadership ya, ya organization yathu ngati malawi institute of procurement and supply a Malawi adziwe kunena kuti ku bungwe lathu la Malawi Institute of Procurement and Supply ndipo motsogozana ndi ndondomeko malamulo mmene alili mu Malawi Institute of Procurement Act ya 2016 section 21 I think section 21B limanena momveka bwino kunena kuti munthu amene sakutsata ndondomeko ndipo akapezeka zoti anagwa mu mbali ya chinyengo ngati fraud corruption anthu amenewo timayenera tiwa patse chilango. Ndi chifukwa chake panopo tikubwera tikumafotokoza kunena kuti mabungwe ndi makampani onse amene akulemba anthu ntchito muonetsetse kuti anthu amene mukuwalembawo ndi mamembala athu chifukwa akakhala mamembala a ifeyo timadziwa kuwachita discipline kwake. Ndipo nkhani imeneyi kuti ithe ifunika zoti anthu tiwachite discipline. Koma nkhan, nthawi zambiri nkhani zimene inu zija muonera zoti oh, mukumamva mutati mufufuze kwambiri nkhani za amene mukumawamvawo mupeza kuti si mamembala athu. A CEO akunena apa we only command 900 people koma kuona ku Malawi kunoko out of anthu 900 amene akupanga adachita register kuti ndi mamembala athu kuli anthu ma thousands ma thousands m'bomamu m'ma district council mu eti ndidzinenatu motsindika apa m'ma district council mu m'mabomamu m'ma parastatal ambiri tikunena pano anthu alimo akugwira ntchito amati "Oh, ndine procurement officer ndine procurement specialist koma si mamembala athu zikalakwika tikumakhala ife onenedwa to anthu ana akutenga ma 10 percent ndinenenso pano kunena kuti sizimalephera pa gulu nkhani ya procurement idafika poti it's a moral issue Okay. tili nawo mamembala ena oti they are just bad apples Exactly. sizingalephere koma tikunena kuti ma bad apples amenewo mukapeza mukamvera bring them to us they are our members we will not disown them we will discipline them in line with the law ndi nditatero a, Athuwala ndikukhulupirira zoti ndiye kuti a Malawi akhoza kumvetsetsa chabwino ndithu ndithu dr kaupa nkhani imene akamba makosana awiriwa iku ikuunika kwambiri tikukamba kwambiri mukunena kuti kwambiri i- nthawi zinanso imatha kuchokera kwa supplier amene apereka katunduyo kuti ati iyi akulu ine zandivuta kwambiri mundipatse kameneka ah, ndikuonani mwapaderadera mbali imeneyi ya supply iyi ikumayenda bwanji? Muma mumathana nayo bwanji ngati ngati organization? Um, so chifukwa choti tikukhazikitsa ubale okhazikika kwambiri panopa ndi a PPDA. Nakamba poyambirira paja kuti a PPDA kwa iwo nkuona kuti kodi malamulo a public procurement ku Malawi kuno ndiotani. So PPDA ndi public procurement. Koma MIPS ndi zonse. Ndiye kupyolera mu conversation imene tinayo pano, ma supplier be it a private sector or a public sector, Yeah. ma supplier ali ndi udindo iwonso. Kuti mukati ma supplier amakhala mu gawo zi- mu gawo awiri, ena amakhala public inso ena? A nanga si ena akuchita supply ku public sector, ena akuchita pa- supply ku private sector. So the public procurement law imaoneka kuti imachita focus kwambiri ku public okay. sector procurements yes. Komabe inevitably when you go out and check malamulo amene even private sector imasata a procurement zambiri anachitabe adopt za public procurement and disposal of assets act mm. chifukwa ndi lamulo lokhazikika ndithu ndi boma so much as they might not be compelled to comply with the public procurement and disposal of assets act as a private sector koma pali lamulo limenelolo Ndiye aliyense supplier ali ndi udindo oti ngati wachidwa approach ndi procurement officer or let's say kuti si procurement officer koma supplier wachidwa approach kuti ah ndikufuna ka 10% ali ndi udindo ochita report kwa ife because supplier sangadziwe kuti kodi munthuyu ndi member wa MIPS kapena si wa MIPS koma akachita report kwa ife tikachita check mu register kodi ndi member wa MIPS ngati ali member wa MIPS Timchita discipline monga mmene akambira a Ng'onamo malinga ndi malamulo ake. Si member wa wa mips koma waphwanya malamulo ena okhudzana ndi public procurement mwachitsanzo ndekuti a PPDA tiapasira kuti mpirawu ukukhala ngati ndi wanu. Mmene tikukamba pano pali mpira wina umene a PPDA atipasira kuti uku kunachitika misprocurement ndipo anthu amene anali involved ndi awa awa awa ndiye tikupatsani inu a MIPS inu ngati regulator wa profession muone kuti malamulo anu amatani member wanu akachita chonchi so zimenezi zikukhala ngati zangoyamba okay oti kumene tikupita mkati mwa ndimemu anthu akhala akuona ndithu kuti ah, kodi tinkangoona ngati mips ija ingokhala ngati Yeah, because ndi mu act ndinanena kale kuti inu munakhazikitsidwa ndi nyumba ya ndi malamulo nyumba ya malamulo oti ni malamulo okhazikika oti tiyenera kugwiritsa ntchito nde kumene tikupita uku anthu ayamba kuona ndithu kuti ah, kangati MIPS uja unali mkango woti unangoziziritsidwa unangothidwa madzi koma tsopano madzi waja watani wauma wauma tsopano uoneka kuti ndi mkango woti wayamba kuluma Eh, komano ife sitifuna kus- kugona kwambiri poti tichita discipline anthu tichita discipline monga mmene anakambira ah, a Ng'onamo kuti Palinso anthu ena amene ndithu timawamale, timawalemekeza kuti awa procurement nde amatsatadi malamulo. Kupyoleranso mu act yomweyo tizikhala tikuwathokoza anthu amene aja kumawagwiritsa ntchito kukhala ngati zitsanzo kwa iwo amene ntchito ikukhala ngati ikutani, ikuwavuta. Kuti tisaoneke ngati ndi mips imene cholinga chake nkumangokhoma anthu. Koma ikhale mips yoti cholinga chake ndi kuchita promote, professionalism.
Chabwino. Kumbukani mukuonera programu ya Tikambe kuno ku mbc ndipo ndili ndi akuluakulu amenewa amene tikukamba kwambiri nkhani ya kagulidwe ka zinthu kuti kangathandize bwanji pa nkhani ya chitukuko cha dziko la Malawi. Ah, Tikumva mmenemu mfundo zosiyanasiyana komanso akutikambira ah, eh, monga ngati akadaulo a zinthu zimenezi kuti akuziona bwanji ah, ndipo akutisimbira maganizo awo. Tibweranso posachedwapa

Imeneyi programu yake ya tikambe kuno ku mbc ndipo tikukamba nkhani ya kagulidwe ka zinthu m'boma komanso nkhani ya osati boma mokha komanso ngakhalenso ku private sector kumene kodi zikuyenda bwanji malingana ndi akuluakulu amenewa akutikambira pano nkhani zimene zimakhudza kwambiri fa nkhani zimakhala zikutumphuka m'manyuzimu kapena nkhani mosiyanasiyana kuti a apa paola paola khola pavunda khola. pavunda khola eh. nde taona kuti pavunda khola bwanji koma kuunika kukhaneke yomaoneka ngati imeneyo ndisanakutuleni dr kaopa mmakamba za udindo wa iwo amene amaperekera zinthu ma suppliers tatsindikani mfundo imeneyo mati bwanji A Emmanuel nimakamba kuti ma suppliers ali ndi udindo oti pamene wina wawapeza they've been approached by a procurement or anybody let me not just say about a procurement professional specialist kuti they're demanding 10% aliyense amene wawapeza kuti ka contract kaja kuti kayende mafuna kaye mutatani, mutatipatsa ka 10%. Fo uma uma umakhala tu umakhala nde sumakhala mpamba tu wa munthu wina nga bambo ah, akagule tona wa 10 million ndi ampangitse wa 10% ndeti ndeti basi atuluka 1 million ka- Yes.
kafiti. So ali ndi udindo ochita report Yeah. munthu amene uja kwa ifeyo. Because eventually all this makes the cost of doing business in Malawi very expensive. Katundu wina amene timagula kuno Yeah. mitengo yake Yeah. imakhala yokwera chifukwa masupplier aja amakhala atayikapo kale ka 10 amadziwa kuti ndikachotsa ka 10 ndikapatse ndikampatse munthu Yeah. munthu ujayo eventually as you already said kuti 75 of our budget is goes into procurement and umapezeka kuti si 75 nde muyikaponso 10 ya 75 ija ndikuti yapitanso kuti uku And 10% ya 75% ya budget yathu panopa imene ili m'ma trillion ndi ndalama zambiri. So we can't allow kuti zimene zizipitirira. So aliyense ali ndi udindo ochita report and akhoza kuchita report kwa ife anonymously mosadzitchula dzina. So ifeno ndi ntchito imene ikakhale yathu kuti tikachite follow up kuti kodi zimenezi zikutheka bwanji. Komanso monga mmene ndinakamba poyambirira paja kuti panopa ndi udindo wathu kuti tikamva news yachita report, misprocurement there, misprocurement there, ndi udindo wathu no tizitenga nkhani ija ngati mips kupita kumeneko kukafunsa kuti ati kuno kunali misprocurement tatifotokozerani inuyono ngati organisation ndi ndani anali involved. ndi ntchito imene tikhale tikugwira anali involved ndi ndani akatipatsa kuti anthu ake ndi awa ndi awa we hope kuti as corporate citizens ma employers azichita cooperate ndi ife ndi cholinga choti ah, nkhani imeneyi mwina mwake nkuyamba kuchepetsako ngati sitingadzakwanitse kutheseratu mukuchitanji uh, mr ng'onamo nkhani ya uh, ndale political interference timamva kuti kwina musakande musakande paja Musa- musakande nkhope ngati kuti simunandimve funso langa nkhani ya ndale ah, tikumamva kuti ah, ndale zikumakhala both positive ndi negative ubwino wake ngonena kuti akumanena kuti nawerenga pena president akunena kuti tikufuna kuti mukamapanga supply mukamapanga award contract kwa munthu ngati ali wakunja some percentages ndiyesa zizikhala kuti amalawi ndi amene akugwiranso ntchito pansi pa kampani imeneyo Then, mwina I can't, under- I can't put it in words but andifotokozereni amatanthauzanji a president amene akamakamba nkhani imeneja in terms of positive political influence Okay. Um, sorry, Emmanuel, let me talk a little bit in English because Yes. it's part of what we want to communicate now will involve people that probably will not understand Chichewa.

So that's why the president is putting that deliberate uh, policy or deliberate effort to say, let's try and contain what, whatever is in, in, in country. yankho anene mchichewa tufuna pali kuti- pali description inake yomveka bwino Indigenous kuti black Malawian. tufuna tiende- munthu wobadwa ku Malawi, muno, wokuda. wakuda, okulira konkuno mabizinesi aboma 60 percent Yes. pa 100 iliyonse 60 pa 100 iliyonse azipita kuti Kumeneko. so 60 kwacha pa 100 kwacha iliyonse ya business izipita kwa, kwa anthu amenewo ndi cholinga choti mwa iwo wokha atukuke koma zimenezinso zikubwera moli- mogwirizana ndi malawi 2063 you know wealth creation so let the locals anthu amalawi akhungu lachikuda azipangire okha chuma chuma chimene chazipangira okha pomakhala ndi mwayi ochita bizinesi ndi boma lawo lomwe. Koma chimenenso boma likupempha n'chakuti pamene Amalawi amene akugwira bizinesi ndi boma lawo lomwe, katundu ndi ntchito zimene akugwira zizikhala za quality yabwino. Si zongoti basi bwatabwata Bola phuu, ndine wakuda.
kuti bola ali munthu wakuda. Aa, zikhale kuti katundu wake ndi wabwino ndithu.

steps towards the right direction yeah. like david said i think we've lost out kwambiri as a country chifukwa kuti mabizinesi ambiri ambiri kumakampani oti si achimalawi yeah. even, even our professionals they would want as much as they can to, to ensure that malawian suppliers are the ones supplying but they should also make sure they are well qualified mm. to do that yeah. they should come to the party osangoti yes.
poti ndine malawi mm -hmm. ndiye basi andikondera mm -mm. ndinu amalawi e takupatsani oda iyi chitani supply katundu wa quality pa nthawi yake pa mtengo wabwino ehe tikupatsani business muchite supply Eh, tsono pamenepo phiri pamene pamavuta kwambiri chifukwa amanena kuti ah, ngakhale ndisanapite ku, ku step ina koma ndibwera ndi- pokhapokhapobe kunena kuti nkhani imene imavuta ndi ya- mwakamba za kufunika bwino kwambiri mitengo kuti ah, mmalawiyo katunduyo kuti akampeze ayenera kuti atenge ndege, akwere ndege apite pa Dubai, akanyamule zinthuzo azibweretse kuno kapena apite pa South Africa apa ndi Monalama akanyamule mmeneku abweretse muno Malawi. Pamene wina zonsezo zi- zilipo kale um, ali ndi warehouse yake mchilimbamo kapena munkolokosamu kapena kaya ku- ku- ku- chenga utuwa uko. Ndi- mitengo yake ikudzakhala yosiyana

imeneyoyo a, a, a ceo afotokoze kuti kodi tikati lowest evaluated bidder ndi lowest price No. Eh, muti bwanji so uh,
i- mmadziwa tikamapanga procurement ija pamakhala akamapanga evaluation am- am- ma teams aja pamakhala three steps i think preliminary evaluation technical evaluation ndi financial evaluation so preliminary evaluation mmangoona ma documents kuti kodi mmene tim- tinachita tender tinanena kuti achite register ndi mra akhale kuti company yawo ili registered ma directors awo mwangoona mapepala chabe kuti mapepala onse ali bwinobwino preliminary preliminary monga chizungu chake chilili kongoyambira chabe ha mapepala onse ali bwinobwino okay idutse company imeneyi if- ifike pa stage yachiwiri technical now technical evaluation nde patsindetsinde pa procurement because technical evaluation mumafuna- you have to make sure that eh, chimene mufuna kugula ndi chimene munthuyo akunena kuti akhoza kukugulitsani anayamba anakamba kuyambirira kuja kuti mayembekezera kuti ndi procurement ndi process mukamagula katundu amene afuna zagwiritsa ntchito katundu ndi amene amayiyamba process tikufuna mutigulire mpando Mpando wake ukhale ngati mmene takhalira, ukhale wo- wo- wokhala ndi moikamo mikono, ukhale ndi cha- chosamira chachifupi chonchi Yes. kapena chachitali chonchi. Yeah. Zim- Zimenezi chi- ndi munthu ngati wapereka tenda yake, zimenezo ndi walemba kuti zimenezo ndi ngati a- zikufananadi ndi zimene mukufunazo, nde mapitano ku financial, ndi akuti no mtengo wake ndi bwanji. Meaning chinthu chimene akufuna kugulitsanicho ndi chimene mukufuna chachita meet ma specifications onse Lastly, ngati analipo anthu 5 amene um, uh, tender document yawo yachita meet all these kind of things 5 ajano ndi amapita ku financial evaluation mm. amene alino ndi mtengo otsika ndi uti chifukwa the expectation is kuti aliyense 5 yo a- akapereka katundu amene mutani Mufuna inu. mukufuna komano tikamugula pa mtengo wa bwanji mm. so simungakagule pa mtengo wa 5 kwacha katundu yemweyo pomwe katundu yemweyo wina akunena kuti agulitsa pa chani pa 2 kwacha mupita pa wa 2 kwacha so that is the lowest evaluated Evaluated. bidder yes so pa- pamenepo ndi pamene ndinena kuti ah, mukama- mukamapereka ah, mukamalengeza kuti tifuna anthu atipatsire izi mmakirana kuti tifuna a level yakuti chifukwa mukaphatikiza onsewa akakhala mphika umodzi wina ali ndi katundu akuchokera ku dubai wina ali ndi katundu ake yemweyo akuchokera ku mchengautuwa mm, obviously mitengo sifanana I- in fact sometimes pa nkhani yoti ya katunduyo uh, you can even state kuti mufuna katunduyo source of origin country of origin kumene akuchokera kukhale kuti you can also state okay you know so like zimene tinena kuti boma likufuna, boma likufuna kuchita promote local production Yeah, okay. malawian business Yes. boma mu tender document malinga ndi product imene mufuna kugula mukhozanso kunena kuti katundu yakhala kuti has been locally manufactured in malawi So that's a positive influence. yes so nde kuti ngati muti mite- mi- mipando ngati iyi munenetu mipando ikhale kuti akhomedwa kumalawi konkono isachokere ku dubai Okay. yeah Okay. so nde kuti amene akuchita compete ndi okhaokha amene katundu yakuchokera kuti kumalawi kuno positive influence ndekuti you know kuti ngati mipando yakhomedwa kumalawi kuno munali amalawi amene apeza ntchito you know job creation mu mipando iyi ndiye tikawagula amalawiwa pomwe wina akhoza kubweresa mipando ngati yomweyo akachita source ku dubai yotchipadi koma we are being uh, we are disadvantaging our own malawians so that's a positive influence
komanso kungoonjezera um, like you said kuti kodi mukama lengeza muja mmangolengeza? Panopa ndi mmene kwabwera MSME order the expectation is even tikamapanga procurement plan mmabomamu akumanena kuti tiyikiretu kuti awa timakhala ndi target group iyi SMSE ndiyekuti mukamazalengeza muzaneneratu mu advert muja iyi this is set aside for SMSEs ndekuti anthu aja simuwapweteka ndi gulu lonse ayi iwo aja azipanga compete okhaokha.
Tsono

amaona ngati ah, ndikakapereka mtengo wanga kuti ine bid yanga inali lowest koma sindinawine umakhala kuti ndi mlandu koma pamene anthu ogula katundufe timayang'ana kuti technically pa zinthu zimene tidayika kuti munthu uyu afuna akwaniritse ziti kuti timugule katundu wakeyo pamakhala ichi katundu uyu adzakhale wa u- u- mwina wa mtundu woyera wa mbee wopangidwa mwina mchaka cha 2021 akhale zoti mwina wagonera zaka ziwiri zokha akhale kuti mwina katundu uyu amapangidwa kumalawi konkuno eti katundu uyu akhalenso kuti mwina uh, a- angakhale ana akhoza kugwiritsa ntchito like child friendly Pa- pali zinthu zambiri i- i- shelf life ikhale yoti katundu uyu adzachita expire mwina zaka zitatu zikubwerazi so zinthu zimene zijanso akakwaniritsa nde timadzayambano kuti tipiteno stage yachitatu nde timakaonano mitengo komanso just to add um, after kupanga award contract suti zimakhala kuti zathera pompo procurement sithera pamene mm -mm. paja pamene paja ndiye poyambira mm. nde apopo zimatha kuthekadi ena amatha kungolemba ali na yes yes mm -hmm. yes yes pa, pa technical paja popanga supply ngati abweretsa cholakwika mumabweza mm. yes mm -hmm.
to check abweretsa chimene chocho mm. yeah. mm.
yeah. so, so iyo iyo tizakamba nthawi ya positive yambiri koma tikambe mm. ya negative Ah, ndale zonse zimabweranso ndi nkhani ndi mbali ina yake ya negative ati amayimba kuti mutionetu imene kumeneko ya ta- tuku- katuka kina kake kajeni mati kachani kwati mati ka- Katenda. katenda Muti- mutione kumeneko ife tili pano yeah okay zimasokoneza bwanji nkhani zimenezi mpro nkhani zimenezi mwina anzanga poti amagwira ntchito. ayayi ndiyambe ndinu Eh, nda- nda- ndachite nda- nda- nda- nda- ndamasule pang'ono chabwino ndiyankhe monena chonchi Ah, ndikumbukira ah, zaka ziwiri zapitazi tili ndi msonkhano wina wa anthu onse ogula katundu ku Malawi kuno umene timati annual conference tidali ndi munthu wina wa ndale amene tidamuyika ngati pa panel discussion inu a Thuwala nso mwina ndinu amene munkachita moderate nkhani imeneja Ndiye munthu wa ndale uja amene ali mphungu wa nyumba ya malamulo adanena kuti ndale ndi bizinezi. Adatero, inu mukumbukira nthawi imeneyo. Adanena, sitingawatchule dzina pano poti mpamphepo. Koma adanena ndithu kuti ndale ndi bizinezi. Ndiye anthu aja akamapanga kampeni kuti akapanga ndale n'kuwina kukhala MP, amatha kukhala kuti mwina alowetsa ndalama zambiri. N'cholinga choti akakalowa m'boma akapeze kenakake. Zimenezo ndimakumbukira kuti even a CEO analinso pa, pa, pa panel discussion imene ija kumakambirana kumakambirana zimenezo kuti kodi zikusokoneza bwanji kwenikweni ndi anthu andale aja ankafotokoza onena kuti ifeyo imakhala business ndiye tikamapita kumene kuja ngati munthu wa business we are also aggressive to market tikufuna tigulitse katundu wathu tikufuna tigulitse zoti inuyo kaya muphwanya malamulo zimenezozo ndi za inuyo nchifukwa chake inuyo muli maprofessional ndiye inuyo mukamaphwanya malamulo aja nkunena zoti ah koma ndimalandira pressure pressure yochoka kuti chifukwa ife tidzaukanirani ora ife ngati tidakupatsani pressure ife tidangochita submit tender yathu nkukuuzani zoti ndaponyatu kanthu kanga kumeneko mukaone ndiye inu mutaonaona munaona kuti ine nda- ndakhoza preliminary evaluation munena ija ndidakhoza technical evaluation munena ija ndidakhoza kukapita ku price kamtengo wanga unali otani munandichita award contract ndizandani vuto ndi la ndani and anthu amene aja anthu andale ndi ochenjera kwambiri nchifukwa chake mamembers athu Ayi, matraining osati- enawo timafuna kuti amvetsetse ndithu kuti angapange handle bwanji political pressure like Chifukwa- he says it yeah. will always be there yes nthawi yathu yatithera mabe chifukwa chonena kuti kana ndaleyi kumabwera ponena kuti ndimaka- ndimamva nkhani yake president wa dziko lina sindimtchula dzina koma ankafuna machine a msangamsanga oyezera za covid nthawi imeneyo nde adanena kuti ndikudziwa kuti ma- machine amenewawa ndika- a- ndikudziwa kumene akuchokera akuchokera dziko lakuti ndipo akhoza kufika pano tsiku lakuti koma ndikudziwa anthu a procurement nkhaniyi ayichedwetsa mpaka na zi- zi- sizitheka zimene ndikufunazi Eh. emmanuel how do we balance urgency Ayi, ayi. ndi processes zimene mmakamba inuyo ya procurement imene kumaliza nkhani yathu Okay. yambe ndiyeno mr ngonamu chabwino pomaliza penipeni manuel tinene chonchi kunena kuti nchifukwa chake dziko limayenda ndi malamulo koma ngati mtsogoleri wa dziko atamafika point yonena zoti apapa olo tiphwanye malamulo ndi nchifukwa chiyani tili ndi malamulo nkhani yomanena zoti o izi ndi za urgent za emergency zilinso ndi malamulo ake amene amatsatidwa okhudzana za emergency zija koma tisafike point yonena kuti o ineyo ndikufuna kugula mashini kaya ndi nkhani za za covid wadza mwadzidzidzi ndiye tikufuna tigule zinthu za covid ndiye mpaka tifike point yomaphwanya nayo malamulo a dziko ndiye tilowetsa chisawawatu tiyeni titsate malamulo monga mmene alili zinthu za emergency zimagulidwanso mwa emergency alipo malamulo ake amene amathandiza kuti zinthu zimenezija zigulidwe mwansangansanga O- ku- timaphotchola ndithu malamulo ene We- we say timachita bend ma rules eti timachita bend nkulira kuti tichite facilitate zinthu ziyende mwansanga nza emergency Koma ku Malawi kuno nthawi zina pamazapezeka kuti or dziko lapansi pamazapezeka pali zinthu zina zoti chilichonse chifukwa kuti akuchifuna ndi abwana chikungofunika chikhale cha, cha urgency cha urgent urgent urgent chofunika lero ndi lero chimene akuchifuna ndi abwana ndi a, a, pali malamulo otu ndi ndondomeko chifukwa anthu tikagulagula katundu yenseyu kumabweranso anzathu ena ma auditors amadzaona ndondomeko yakagulidwe ka katundu uja timagula motani mm. Mm. chabwino mr uh, uh, sorry dr kaupa mungayitseke bwanji nkhani yathu ya lero a Ngonamu ayika mwabwino ndithu pali malamulo ake ogulira katundu mu nyengo ya emergency alipo ndithu because emergency is described kuti when there is a threat to life kuti anthu ena akhoza kukhala kuti amwalira ndi mmene inayambira covid ija kuti anthu akhoza kumwalira mwansanga pali malamulo ake amene amene oyenera kutsatidwa nde ngati a president amene amakamba zimenezo ndikukhulupirira amakamba zimenezo molingaliranso malamulo amene alipo otsatira kuti emergency procurements zimayenera kutsatidwa chonchi. komanso molingaliranso kuti iyeyo ndi political person akuona kuti anthu ake akufa Aha. yes nde akuyenera inuyo kusevanso koma musasokoneze ndi za processes ya procurement ayi sipano pamene poti because emergency yo ndi imene yonena kuti there is threat to life okay that should be a concern to any president Uh, not only to any president but even me as a professional person i should be of concern kuti no no no Gentlemen and ladies, we have to do these things in order mm. to save lives. a life, to save lives. Mm. It should be of concern to me. So it's not just about ah, ndifuna ine kumatsatira malamulo nde zinazo ayi mm, mm. ayi malamulo alipo chifukwa chake zikakhala za ngati zimene zingakhala ku PPDA amapereka waiver mm. kuti bidding period mwina ngati inali ya 21 days akhoza kuuza no ikhala 2 days mm. chifukwa sitikufuna kuti miyoyo yambiri itani ionongeke Chabwino mayi Malisa awa muyitseka bwanji program yathu Nkhani imeneyi? imeneyo kungoonjezera mmene anenera, malamulo alipo, katundu wa boma amatha kugulidwa even in 24 hours. PPDA imakhala cooperative kwambiri chifukwa chokuti iwonso ndi aMalawi, akudziwa kuti there's a threat to life. So tisamanamize kuti tifuna kuphwanya malamulo chifukwa kuti pali emergency, pali ndondomeko chonsecho kukhala bwinobwino, ma file onse kukhala bwinobwino, munthu kudzachecka kuona kuti chonse chachitika. Koma kodi simungathe kuipanga create emergency yo nokha? Kulibe pa man made Ehe. emergencies. Ndi zija akukamba zija Amakhala- kuti m'bomamu kumakhala munthu afuna desk. Imeneyi ndi emergency. So we go back to the act. Emergency means a threat to life. basi nkhani inayo sitidzakambe but sinakambe ni nkhani ya disposal kodi ma ah, nkhani imene imavutaso kwambiri mukagula katundu uyu mbomamo kodi mpando ukaphwanyika ukachoka kuti mfuna mukautaye kodi mumangotenga alonda kuti tikayatseni moto mudzikawotha pa moto alinso ndi pali malamulo ake nkhani ya disposal act koma tikamba nkhani imeneyi tsiku lina ah, koma kwa lero timafuna tikambe nkhani imeneyi ya procurement kagulidwe ka zinthu mboma komanso kodi ah, zimene zimamvekamvekazi Kodi anthu akuluakulu amenewa akadaulo amenewa atiuza mbali yawo komanso ndiyesa apanga clarify ma issues osiyanasiyana amene amatikhudza ife kuno ku Malawi. Mpaka tsiku lina ndinali ndi akuluakulu angapo ndinali ndi Mr David Ng'onamo iwowa ndi board chair wa bungwe lija la mips komanso ndinali ndi Dr Feston Kaupa iwowa ndi mkulu wa bungwe limeneli la mips komanso ndinali ndi mayi Alinafe Malisawa iwowa ndi president wa mips kuno ku Malawi ndakuthokozani makosana chifukwa chobwera kuno ku studios Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. mpaka tsiku lina dzina langa ndi Emmanuel Twala tikumanenso tsiku lina Ambuye akalola pakadali pano pitirizani kuona maprogramu athu otsatira konkuno ku MBC makoma nonse